Prima de faeddare de poesia, bos cherzo dare sa solutzione de su indovinello chi bos apo nadu s'atera 'ia, chi naraiat, apo mortu a mama, apo azuadu a masellare a babbu, apo isposadu a sorri mia e no apo fatu pecadu. Proite? Custu fit unu preideru Est morta sa mama in partu, quindi apo mortu a mama mia. Su babbu fit masellaju e l'at azuadu a masellare, est diventadu preideru e at isposadu sa sorre, apo isposadu a sorre mia e no apo fatu pecadu e duncas ischides comente est s'afare de s'indovinellu. Bos torro a saludare amada zente, custa est sa terza trasmissione chi faghimus in custu canale meu YouTube. Custa 'orta bos cherzo faeddare de una femina, una poetessa. Pensade poi si bos naro su nome ebbia e za cumprendides totu, Maria Farina. A seighi annos una fèmina in cussos perìodos a su inìtziu 'e su sèculu, quindi non so cando esatamente, no apo agatadu ne sa data 'e nàschida ne sa data 'e morte e non b'est in logu, non so resèssidu los apo de totu sos poetas, ch'apo un'elenco mannu 'e totu sos poetas, de Maria Farina non so resèssidu a l'agatare. Comunque su babbu est mortu in su barantachimbe, barantabator, barantachimbe, e issa non bos isco narrer però bos naro ja chi a Buggerru in su millenoighentosetreghi canteit in palcu chin Pittanu Moretti 'e Tresnuraghes e li deit su tema Sos duos amantes Pensade unu paghitzeddu, l'at nadu Moretti, Cara collega Maria Farina, prego de m'ascultare attentamente. Cust'argumentu ti fatto presente pensa chi ses una signorina. A tie est toccada sa femina, a mie s'omine su brazzu potente. Tue mi deves narrer pro favore chie de nois at pius valore. Ma Maria Farina za oe E chissà ite l'aian nadu sas feminas de oe cantende un'ottava 'e su genere. Però Maria Farina l'at rispostu a tonu e bella ottava puru, canta Moretti, placidu e giucundu, si cheres meritare sa corona, pensa de ti leare via 'ona però non brinches a saltiu tundu, si tue ses padronu de su mundu e deo cantu a tie so padrona. massimamente si m'agato isposa pius de te so deo valorosa, quindi comente bidides Maria Farina puru fit si nde daiat a doa pensade bois in cussu periudu in su a s'initziu de su millenoighentos millenoghentodeche binti fintzas a su trinta una femina essiat in palcu a seigh'annos essiat a cantare in palcu, fit una novidade chi no benit a bene, eo nd'apo intesu chi bi nd'aiat àteras duas o tres fèminas chi essian, ma no ant lassadu sa fama e s'istiga chi at lassadu Maria Farina, e benzo a bo nde lèzer ca calcun'àtera. Inoghe Moretti rispondet, No comintzes a èsser maniosa cun custa limba tua tantu acuta, e a mie intantu no mi pones sutta pro cantu tue sias una rosa, sa sias bajana o sias isposa mai padrona nde ses assoluta, su bene est unu bantu per omine pero su cumandare est sempre s'omine, eh, ite bos apo nadu, si l'aiat cantadu oe l'aian fruschiadu sas feminas seguramente. Maria li rispondet, Tue faghes su giustu dovere, si a bìdere 'ene ti agatas, però sa veridade mi relatas, si cheres diventare bonu mere, ca si leas a mie pro muzere chelzu chi bene a mie mi tratas, custa est sa veridade tota canta, si cheres vives cun sa cun sa paghe santa. Adesso bos nde lezo calecunas chi sun quasi isconnoschidas custas ottavas. Unu, Maria Farina l'at, custa l'at iscrita cando est mortu su babbu e narat inoghe, o poetas de tota sa Sardigna, Logudoro, Campidanu e Anglona, tesside de alloro una corona chi de Antoni Farina siat digna, e bois puru, musas de Elicona, de su lutu ponide bos insigna, Pro ite est mortu su grande poeta, su veru mastru 'e sa rima perfeta. E sighit, Maria pianghende sa mancàntzia cun dolorosas làgrimas amaras, sos nebodes chi sun in lontanàntzia Pianghende puru sas virtudes raras. Non cantat cun bois pius in garas sas ottavas pienas de sustàntzia, sos versos sonantes umorìsticos, geniales profundos e artìsticos. Quindi inoghe invètze càmbiat a un'àtera otava chi narat, Bindig'annos dae Nulvi so fora, trintaduos chilòmitros lontanu, so in Tàtari cun sentidu sanu comente fia prima so ancora. In via Iscalamala est sa dimora, nùmeru unu, segundu pianu, No naro a sos amigos chi mi bramana chi so semper pronta si mi giamana. Quindi bos naro chi via iscala mala est de fronte cussa vighedda de fronte a su duomo de Tattari in Tattari 'ezu. Cussa via chi ch'intrat de fronte a su duomo custa est via iscala mala numeru unu a segundu pianu abitaiat. E sighimus carch'atera Bos apo fatu ischire in ue abito, su numeru, sa domo e sa via. Si fagher custu mi permito est ca Nulvi est isetende posta mia. Si connoschides chi mi lu merito, a Tatari benides a Maria. Peraula 'e femina mantenzo chi cando m'invitades bi 'enzo. E inoghe che nd'at un'atera otava, sun otavas collidas gai, otava improvisada a Siniscola cun tema donadu, custu fit calicunu ch'est andada in ie e b'aiat carchi poeta chi no est bennidu e at leadu su tema Maria Farina, magari fiat andadu a iscurtare ca si usaiat gai, si b'aiat un'ateru poeta leaiat su tema a de a tema donadu ca bi l'aian dadu un'ateru poeta. Pro cale iscopu de me ti nde giogas in sas disgràscias su coro m'as cotu? Si bene apo cumpresu e connotu ch'est solu amore su chi disaogas, ma s'apo unu oju chi mi nde lu 'ogas tando mi cheres bida e tzega in totu. Pro m'agiungheres penas dae nou passa deretu in su caminu tou. Custu fit carch'otava rivolta e su tema magari fit su zovanu e i sa zovana. Custa est un'atera ottada cantada Osilo, non mi l'immaginaio ne creia de esser torrada a su patriu sinu. Ca non so eo su Beniaminu chi àtere ti at destadu simpatia, e puru o pro amigu o pro destinu so torradu a bos fagher cumpagnia, e dogn'ofesa chi apo retzidu est totu perdonadu e cumpatidu. Inoghe che nd'at un'àtera cantada Ossi, Inoghe Tedeschi su babbu a comente narat s'otava su babbu fit za mortu cando at cantau cust'otava sos chi in s'ignorantzia sun infustos dae sas istramberias e dilettos però non sun genios perfettos dignos de appretzare non sun custos Sos versos colossales robustos non li agradan ca crian cuntzetos, rien solu a su veru umoristicu e ponen in dispreziu cussu artisticu. E inoghe c'at un'atera otada. Contra a Morette cust'otada fidi, otada cantada a Sindia, as a èssere, l'at nadu as a èssere su riu de Coghinas, su Tirsu, su Flumendosa, su Cedrinu, però cando a Farina ti avvicinas dae riu ja torras a trainu, e as a malaigher su destinu daghi a manu tua ti assassinas, ca persuasu sias e seguru chi torras a trainu e siccu puru. Quindi comente idides Maria Farina zughiat una limba bella acuta segaiat a corpu nettu che bistrale. Bos apo isperende chi Maria Farina, comente poetessa e totu, bos siat piaghida, benzo a bos saludare, amada zente, e custu est su 'e tres abboios, e bos cherzo lassare chin una mia poesia, bos lezo una poesia, Su banduleri, il clochard, comente si narat in frantzesu, su banduleri. Idrigu su destinu m'est istadu, no apo ne donos e ne richesa, e nemmancu abbundante sa bellesa in cue puru no m'at azuadu. Grados e altos locos no m'at dadu ne raighinas in sa nobilesa, ne tancas ne fruttos de impresa sa fortuna a mie ismentigadu. So un'anima errante in disaura atraessende monte e badde e serra chentza tenne ne domo e ne pasciale mi faghet su chelu 'e cobertura e i sa notte pro lettu b'est sa terra e i sa manu mi ponzo a capitale. Si cherides lèzere àteras poesias de custu libru meu, clicade suta in su link e lu podides comprare via online. Bos ringràtzio, adiosu a totu e tenidebos sanos.